Фӏэхъус апщий, Адыгэ и бын. Нобэ ди нэтыным и хьэщӏэщ, егъэджакӏуэ, методист, Къэбэрдей-Балъкъэрым щӏыхь зиӏэ и егъэджакӏуэ, Эльбрус тхылъ тедзапӏэм и лэжьакӏуэ. Бекъанхэ Масирэт. Масирэт, къеблагъэ.
Упсэу.
Масирэт, нобэ ущӏедгъэблэгъар мис дгъэлъэгъуэнщи, мы тхылъ цӏыкӏур Илъэс блэкӏам и кӏэм ара, минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм и кӏэхэм Эльбрус тхылъ тедзапӏэм къыщыдэкӏа и фӏэщыгъэр зыдогъащӏэ, зыдогъасэ сабийхэм зэрызрагъэужь лэжьыгъэхэр, жери мис мы тхылъ цӏыкӏур дунейм къытехьащ. Ипэкӏэ модэ тхылъ ди нэтыным ипкъ иткӏэ утыку къитхьакъым, тепсэлъыхьакъым, аращи куэду ди гуапэу нобэ мы нэтыныр бдыдощӏ Масирэт. И щӏэдзапӏэу моду жысӏынщ. Тхылъыр къыздэдэкӏар, къызэрыдэкӏа хъуар, тхылъыр къыдэкӏыным хэлӏыфӏыхьахэм, тхылъыр зэрыбгъэхьэзыра хъуам укъытепсэлъыхьтэм, ар ди телевизор еплъхэм къебгъащӏэтэмэ ди гуапэт. Си гуапэщ нобэ апхуэдэ гукъыдэж фиӏэу сыкъызэревгъэблэгъар. Телевизор еплъхэми ялъагъуну сыхуейщ мы тхылъыр, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ ди щӏэблэм сабийхэм хуэгъэзауэ щӏащ, абыхэм зэрызрагъэужь лэжьыгъэкӏэ къызэгъэпэщауэ аращи, щхьэпэ хъумэ, абыхэм сэбэп яхуэхъумэ, аращ дэ дызыхуейр. Дауэ-тӏэ иджы ар къызэрежьар? Сэ сигу къэкӏыу сэ сытха тхылъкъым мыр, пэжу жыпӏэмэ. Илъэс еханэ хъуауэ издательствэм сыщолажьэ. Ацкъан Руслан тхылъ тедзапӏэм,
Эльбрус тхылъ тедзапӏэм и унафэщӏым сриджэри, Тхылъ цӏыкӏу къысӏэщӏилъхьащ мыбы нэхърэ зы фӏыуэ нэхъ цӏыкӏуу. Урысыбзэкӏэ тхауэ, мыпхуэдэ пхуэгъэхьэзырын адыгэбзэкӏэ жери. Къеӏысхщ сеплъри, сыдэзыхьэхыни сфӏэгъэщӏэгъуэни зыри слъэгъуакъым, пэжу жысӏэнщи. Итӏанэ, сэ сфӏэфӏщ апхуэдэ лэжьыгъэхэр езыр згъэхьэзырын. Абы къыхэкӏкӏэ зэрысхуэщӏынур щыжесӏэм, тӏэ иужь ихьэ, жиӏащ. Дапхуэдэу, сытым хуэгъэзауэ, сыт хуэдэ ныбжьым хуэгъэзауэ щыжысӏэм, дегупсысри, дауэ нэхъыфӏ щыжиӏэм, ещанэ, еплӏанэ, илъэсищ-илъэсиплӏ хъу сабийхэм хуэгъэзауэ зы тхылъ. Адэкӏэ илъэситху, илъэсих хъухэм хуэгъэзауэ зы, ещанэу блы-и хъухэм хуэгъэзауэ тщӏыну дызэгурыӏуащ. Апхуэдэр нэхъ тэмэму къэслъытэри. Итӏанэ гъэщӏэгъуэнракъэ, мы тхылъым мис мыбдей телъ дамыгъэм зыдогъащӏэ-зыдогъасэр тетауэ аращ. Иджы а серием и дамыгъэ хъун хуейуэ арат ар. Икӏэм-икӏэжым иужькӏэ къэхъуа зэхъуэкӏыныгъэхэм издательствэр КБР Медиэм щыхагъэхьэжым планхэм зихъуэжащ. Илъэс къэскӏэ илъэсым щикӏым деж къыкӏэлъыкӏуэ илъэсым и план зэхагъэувэри кърат. Абы зы фӏэкӏа хамыгъэхьэну унафэ ящӏыжащ. Ар щащӏыжым зихъуэжащ зыхуэдгъэхьэзырын хуей ныбжьымикӏ, илъэсищым щыщӏэдзауэ илъэсих хъуху. Школым мыкӏуа сабийхэм хуэгъэзауэ щӏыж, Масирэт, жери, япэу езгъэжьа тхылъ цӏыкӏур хьэзыр хъуар къэзгъэнэжри, мыр щӏэрыщӏэу сщӏыжащ. Щӏэрыщӏэу сщӏыжри, къэсхьащ мыбы зы цӏыхукӏэ зэи тхылъ къыдэкӏкъым. Абы нэхъ нэхъ цӏыкӏу щымыӏами, абы цӏыхушхуэ йолэжь, куэд йолэжь бжыгъэкӏэ. Псоми фӏыщӏэ яхуэсщӏыну сыхуейщ, и къыхэзгъэщыну сыхуейт Мэлей Фатӏимэ илъэс зыбжанэ хъуауэ тхылъу къыдэкӏым сысейхэм елэжьыр редактору аращи, Гумызагъэу сыт щыгъуи тхылъхэм йолэжь, кӏэлъоплъ, сыт щыгъуи зыгуэркӏэ мыарэзымэ, мэчэнджащэ. Итӏанэ Джэрыджэ Арсен, адыгэ редакцэм ди унафэщӏыр, абы и лэжьыгъи хэлъщ, абы и гупсыси хэлъщ, мыхуэдэу зэтхъуэкӏмэ нэхъыфӏщ, мыхуэдэу тщӏмэ нэхъыфӏщ, жери зыгуэрхэри схузэригъэзэхуэжащ. А дэтхэнэ цӏыхуу мыбы хэлэжьыхьами, фӏыщӏэ ин яхузощӏ, Тхьэм игъэпсэухэ, Тхьэм узыншагъэ быдэ къаритхэ. Тхьэм жиӏэ.
Иджы къызэрыхэбгъэщащи, мы тхылъыр зыхуэгъэпсар, зыхуэтхар илъэсищым щӏэдзауэ илъэсих хъу ныбжьым хуэмыщ. Иджы а ныбжьым къриубыду, нтӏэ, ныбжь къэсыхункӏэ езым зыкъэухь гуэр иӏэщ, зыгуэр къыгурыӏуэфыну, зыгуэр зыхищӏэфыну и ныбжьым теухуауэ. Мис а ныбжьым теухуауэ ди адыгэ нанухэм Сыт зэрагъэщӏэфыну, сыт мы тхылъым къыхахэфыну зывгъэпса хъуа, мыр сабийм зегъэужьынымкӏэ дауэ щхьэпэн зэрыхъунур мы тхылъыр, Масирэт? Тхылъ цӏыкӏум къалэн зыбжанэ игъэзэщӏэн хуейуэ дыщогугъ. Япэрауэ, адыгэбзэкӏэ нэхъыжьхэр къахуеджэурэ ягъэзэщӏэн хуейуэращ. Лэжьыгъэхэм иращӏылӏэн хуейхэр адыгэбзэкӏэ Унагъуэм ис дэтхэнэри къеджэ мэхъу, адэ-анэ ирехъу, адэшхуэ-анэшхуэ ирехъу, сабий садыр къапщтэмэ гъэсакӏуэхэр. Япэ дыдэ къыщӏэддзэнщи, сабийм и ӏэпэхэм зезыгъэужь лэжьыгъэхэмкӏэ къыщӏыдодзэ, плъыфэхэм, итӏанэ фигурэхэмкӏэ. Мыр мыхуэдэу къыщӏедгъажьэм щхьэусыгъуэ иӏэщ федеральнэ къэрал щӏэныгъэ стандартхэр школхэм я закъуэкъым зыхуэгъэпсар. Ар сабий-садхэми хуэгъэпсауэ щытхэщ. Абыхэм къызэрагъэувымкӏэ, сабийм и ӏэпэхэм зегъэужьын хуейуэ къегъэув. Дахуэдэ щӏыкӏэкӏэ зебгъэужьми, ар ирепластилин, ар ирекъэрэндащ, ар ялэжын хуейуэ ирехъу, ар ятхын хуейуэ ирехъу. Ар. предмет зэмылӏэужьыгъуэ зэрыджэгу хьэпшыпхэр жытӏэнщи, ахэр куэдуэ сабийм яӏэн хуейщ. Куэдым фӏыуэ ялъагъу зэрыджэгу хьэпшып щабэ цӏыкӏухэр къащэхурэ зыгуэрхэм тыгъэ хуащӏын, телевизор еплъхэм захуэзгъэзэну сыхуейщ. Апхуэдэхэм нэхърэ нэхъыфӏщ сабийм зезгъэужьын хьэпшып цӏыкӏукӏэ хуэупсэхэмэ. Мисырет уи псалъэр фӏыкӏэ ӏуэхъым де занщӏэу сщымыгъупщэж щӏыкӏэ сыноупщӏыну. Тхылъ цӏыкӏур Сабий садхэм щӏахьэ хъуну? Нтӏэ. Хуитыныгъэ яӏэу уэду тхауэ щытщ стандарт Апхуэдэу гуэрым щ- тету. Нтӏэ, нтӏэ, апхуэдэу А, щытщ. упсэу аджэ. А стандартхэм къызэригъэувымкӏэ ипэ дыдэ егъэщӏэн хуейхэр э, фигурэхэр, плъыфэхэр, плъыфэхэм я цӏэхэр, а фигурэхэм я цӏэхэр э, итӏанэ я ӏэмкӏэ э, зыгуэр э, ящӏэфуэ, ятхыфу, и хъуреягъкӏэ къатхъыхьыфуэ. Хьэрф ятхын ипэкӏэ. Хьэуэ, хьэрфи сыти зырикӏ. Хьэрф ятхын ипэкӏэ я ӏэпэм нэхъ есэну. Хьэрф ӏэпэукӏэ ирагъасэуращ. Итӏанэ, мис мыбдей ар сщымыгъупщэж щӏыкӏэ жысӏэ хъунущ, дуней псом цӏэрыӏуэ щыхъуа Мария Монтессори, ар дохутырт езыр. Арщхьэ егъэджэныгъэм епхауэ абы и цӏэр дуней псом цӏэрыӏуэ щыхъуа. Ар цӏэрыӏуэ щӏэхъуам и щхьэусыгъуэр мыращ. Лӏэщӏыгъуэ дызыблэкӏам и пэ лъэхъэнэм псэуа дохутыр Мария Монтессори, Италиэщ щыщыр, абы и лэжьыгъэкӏэ игъэхъужын хуейуэ, дэлэжьэн хуейуэ зыпэрыува сабийхэр. Акъылкӏэ ныкъусаныгъэ зиӏэхэрат, олигофренхэрат. Иджы а сабийхэм зебгъэужьын щхьэкӏэ куэдым иригъэгупсысауэ къыщӏэкӏынщ ар икӏи абы къигупсыса методикэр дуней псом цӏэрыӏуэ щыхъуауэ, абы и еджапӏэхэр дэнэкӏи къыщызэӏуахауэ щыӏэщ, ди къэралми щыӏэщ ахэр. Абы къигупсысам нэхъ къыхэпхыну хэтыр. ӏэкӏэ иӏыгъыу илъагъун хуейщ сабийм и инагъри, и цӏыкӏуагъри, и щабагъри, и кӏыхьагъри, и кӏэщӏагъри, сыт хуэдэ предметми. Ахэр, мыр нэхъ инщ, дэтхэнэр нэхъ цӏыкӏу, мыр нэхъ цӏыкӏущ, дэтхэнэр нэхъ пхъашэ, мыр нэхъ пхъашэщ, мыбынэ нэхъ пхъашэж къысхуэгъуэтыт а телъым. Псалъэ иригъащӏэм елъытауэ, ахэр. Нэрылъагъуу къезыгъэлъагъу предмет иӏыгъын хуейщ. Кубикхэр зэхуэмыдэу я инагъкӏэ къыщӏедзэри мыхуэдэу зэтрегъэувэ. Инышхуэм къыщыщӏэдзи нэхъ цӏыкӏу, нэхъ цӏыкӏу, нэхъ цӏыкӏу схузэтегъэувэт. Е мис мы Пхъэплӏимэ цӏыкӏухэр я кӏыхьагъ елъытакӏэ нэхъ кӏыхь дыдэм къыщыщӏэдзи, нэхъ цӏыкӏу дыдэмкӏэ схуэгъэтӏылъыт, е нэхъ цӏыкӏу дыдэм къыщыщӏэдзи, нэхъ кӏыхьымкӏэ схуэгъэтӏылъыт, жиӏэурэ ар куэд ӏей мэхъу, абы и гугъу сщӏыркъым, сэ и кӏэпэ тӏэкӏу и гугъу сщӏауращ. Ар. Сабий садхэми яӏэщ иджыпсту апхуэдэ куэд, апхуэдэ зэрыджэгу хьэпшып. Мы тхылъыр зэрыгъэпсар тхылъым и щытыкӏэм абы щыщ гуэрхэр къещтэ. Фигурэхэр зэхуэмыдизу хъурейр, щимэ, плӏимэ, зэпэплӏимэхэр ебгъэщӏа нэужькӏэ, абыхэм ибгъэувэ хъунур, Плӏимэм ибгъэувэ хъунур мыбыхэм къахэх. Хъурейм ибгъэувэ е щимэм ибгъэувэ хъунур адэкӏэ ахуэдэурэ къокӏуэ ахэр. Сабийр абы есэн хуейщ, абы и теплъэм и щытыкӏэр къищӏэфу нэкӏэ къилъагъуфу. Абыкӏэ къыщӏыдодзэри плъыфэхэм и гугъу тщӏыурэ дыкӏуэурэ адэкӏэ дызыхыхьэн хуейхэм дынэмыс щӏыкӏэ и къалэнхэм иджыри сытепсэлъыхьынщ. Къалэнхэм Ящыщщ мис мыр. Сабийм и щӏэ щӏэныгъэ хэгъэхъуэныр, и къэухьым зегъэужьыныр. Иджы къэухьым зегъэужьыныр жыхуиӏэм хэзгъэхьэну сыхуейщ, адыгэбзэкӏэ а псалъэр зэрыжысӏэнур сщӏэркъым, креативнэ гупсысэкӏэм зегъэужьыныр. Иджы креативнэ гупсысэкӏэр зегъэужьын щхьэкӏэ, зебгъэужьын щхьэкӏэ ӏэмал куэд къыбогъэсэбэп. Итӏанэ сабийхэм я Ныбжьым елъытауи къэбгъэсэбэпхэр зэхуэдэкъым. Сабийхэм я ныбжьым елъытакъым, елъытам и закъуэкъым, атӏэ я бжыгъэми елъытащ. Сабиитӏым, сабиищым, езы сабийм узэрыдэлэжьэнумрэ сабиипщӏым, пщыкӏутӏ-пщыкӏущхэм узэрыдэлэжьэнумрэ лэжьыгъэхэри зэтехуэкъым. Унагъуэращ дэ иджыпсту дызытепсэлъыхьри, къапщтэмэ, унагъуэм ис сабийхэр, илъэсищ, илъэсиплӏ ныбжьым ис, итхэр, стӏолым бгъэдэбгъэтӏысхьэу бгъэлэжьэну гугъу ӏейщ. Зэманкӏэ пхуэщыбгъэсыфынукъым. Нэхъыбэм къажыхьу, дэлъейуэ, къепкӏыхыу зыгуэрхэр зэрагъэщӏэну нэхъ яфӏэфӏщ. Апхуэдэхэм хуэгъэпсащ а сэ иджыпсту зи гугъу сщӏыну лэжьыгъэхэр. Мыбы итщ ахуэдэ лэжьыгъэхэр, абыи дынэсынщи, сытепсэлъыхьынщ. Псалъэм папщӏэ, адэ-анэм сабийр игъэбэуэну къыщӏишащ. Пщӏантӏэм дей щоджэгу къыщакӏухь паркым щымакӏуэ. Пщӏантӏэм дэсщ, тӏысауэ щысщ, зегъэпсэху сабийхэр мэджэгу. А сабий джэгухэм я къыбгъэдэсу щысхэм уадэлажьэ хъунущ. И хъуреягъкӏэ къэплъыхьи, хъурейуэ схуэдэ фигурэхэр къэплъэгъуну е сэ сщӏэрэ плӏимэм, щимэм ибгъэувэну хъунщ. Тӏу хъумэ, щы хъумэ нэхъыфӏыжщ, фӏы дыдэу зэдолажьэ хэт текӏуэн, хэт текӏуэр, хэт иджыри къилъэгъун, хэт иджыри къилъэгъун. Ахэр зэхьэзэхуэ ӏэмал димыӏэу хэлъын хуейщ. Акӏэ урокӏуэ, гъуэгу утету уокӏуэ е машинэ уису зыщӏыпӏэ уокӏуэ. Сабийхэр сыхьэткӏи сыхьэтрэ ныкъуэкӏи пхуэӏыгъкъым. Апхуэдэхэм щхьэтепӏэ зиӏэр къызжефӏэт жыпӏэрэ яжепӏа нэужькӏэ Я гупсысэр зэбгрож, щхьэтепӏэ зиӏэхэр къыбжаӏэу щӏадзэ. Зы сабийм кӏэструл жиӏамэ, адрей сабий исхэми а хьэкъущыкъухэращ къыбжаӏэнур. Шейнычым иӏэщ, пэгуным иӏэщ, фошыгъулъэм иӏэщ жаӏэурэ къыбжаӏэну. Аргуэру нэгъуэщӏ зы сабийм щхьэтепӏэр нэгъуэщӏым иӏэнкӏэрэ хъунууэ къыбжиӏа нэужькӏэ, абы ар къыхигъэхьэнущ. Е къу зиӏэхэр къызжефӏэт жери, къу зиӏэхэри аращ, ахуэдэурэ ягъэгупсысэ. Псалъэм папщӏэ, псалъэм папщӏэ паркым къыщыбошэкӏ. А уздрикӏуэ гъуэгум дэнэкӏи жыгхэр куэду тетщ. Лъабжьэ зиӏэхэр къызжефӏэт сабийхэм жып захуэбгъэза нэужь, сабийхэм жыгхэм яӏэщ къыбжаӏэну къудейуэра. Ауэ иджы и къалэныр сыт абы епсалъэ балигъым? Жыгхэр зэрызэщхьэщыкӏхэр, лӏэужьыгъуэхэр, къызэрыщӏэдзэн хуейхэр пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэрщ. Мыӏэрысейм, кхъужьейм, къыпцӏейм лъабжьэ иӏэщ. Иджыри сыт лъабжьэ зиӏэр а хэтсэхэм? Бжьыным, бжьыныхум, ахуэдэурэ ебогъащӏэ. Паркым ахуэдэхэм дрихьэлӏэкъым. Сыт дызрихьэлӏэр къызыпымыкӏэхэм? Ар нэхъ гугъущ. Къэкӏыгъэ гъэгъахэм дрохьэлӏэ. Къэкӏыгъэ гъэгъахэм дрохьэлӏэ. Мис ахэр жепӏэ хъунущ. Ахэм Зэуэ мыр псейщ, мыр пхъэхуейщ, мыр щихущ жыпӏэкӏэ ящӏэнукъым. Зэ кӏуэгъуэм псейр егъащӏэ. Пэжщ, пэжщ. Иджыри зы псей къысхуэвгъуэтыт, иджыри псей къысхуэвгъуэт здрикӏуэм.
Гъуэгурыкӏуэм утету сытми адыгэбзэ зэребгъащӏэну. Гъуэгурыкӏуэм утету ебгъащӏэу аращ. Уопщафӏэри ущӏэсщ, щӏэкӏыпӏэ бгъуэткъым. Хупцӏынэм уи ӏэр хэлъщ, сабийри щӏокӏ, щӏохьэ. А хупцӏынэм щыщ ети, сыт хуейми къыхегъэщӏыкӏ, а иӏэ цӏыкӏухэр гъэлажьэ. Пластилин гуэрыращ ари къапщтэм.
Гъэлажьэ. Аращ. Ари абыкӏи фӏы дыдэщ. Итӏанэ. Иджы Нэхъ къалэн, нэхъ ин дыдэу зи гугъу сымыщӏауэ нэхъ иужь къэзгъэнар, ар ипэ дыдэ дздигъувэн хуейрауэ абы нэхъыбэрэ дызэрытепсэлъыхьыну щхьэкӏэ нэхъ иужькӏэ къэзгъэнауращ. Ар ди бзэр сабийм яӏэщӏэмыхуу ящӏэным зыгуэркӏэ сэбэпынагъ къихьыну пӏэрэ жытӏэу апхуэдэщ мыбы тхылъыр. Мыбы усэ цӏыкӏухэр, къуэжыхьхэр. Псынщӏэрыпсалъэхэр итщ, ахэр къагъэсэбэпурэ зэрагъащӏэ хъунущ. Ӏыхьэ-ӏыхьэурэ гуэшащи, ипэ дыдэ къызэригъажьэр пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ мэракӏуэхэмрэщ. Сабийхэм мыхэр иныкъуэхэр ящӏэу, иныкъуэхэр ямыщӏу щытынкӏэрэ хъунущи, ахэр зэрагъащӏэкӏэрэ, нэхъ нэӏуасэ хуащӏ, абыхэм теухуа лэжьыгъэхэр ягъэзащӏэкӏэрэ. Адэкӏэ къыкӏэлъокӏуэ хадэхэкӏхэр, адэкӏэ къыкӏэлъокӏуэ псалъэм папщӏэ унэ псэущхьэхэр. Унэ псэущхьэхэр нэхъыбэу къапщтэмэ зэрырагъащӏэр хьэ, шы, мэл жыӏэурэ, и щӏэжьейхэм и гугъу щыхуамыщӏыр нэхъыбэщ. Щӏэжьейхэм и гъусэу ебгъащӏэмэ нэхъ псынщӏэу ягу ираубыдэ, мэл, щынэ, бжэн, чыцӏ, хьэ, хьэпшыр, мис апхуэдэурэ. Абыхэм теухуа лэжьыгъэхэри итщ. Нетӏэ, мыстэ, жыпӏам, Масирэт, стандарт гуэрым тету гъэпсащ жыпӏа илъэсищым ириубыду Мис мыр ищӏэн хуей, мыр ищӏэн хуей жиӏэурэ стандарт щыӏэщ. Нтӏэ, мис нтӏэ, нтӏэ.
Ауэ ипэ ищи икӏэ къини сабийм яхэтщ. Хэ, яхэтщ, дауэ. Иджы мис ауэдэу къызыщымыщӏам, пщэдей дэ къытщыщӏми тщӏэкъым, ауэдэ зыгуэр хэхъуэ уиӏэнкӏэ хъунущ сабий тӏэкӏу кӏэрыхуу, нтӏэ, и зыужьыным нтӏэ, теухуауэ. нтӏэ. Ауэдэхэм щхьэкӏэ мы тхылъым, мы тхылъ дыдэмкӏэ, ауэ и бгъэдыхьэкӏэр нэгъуэщӏу къыпхуэгъэщхьэпэну мы тхылъыр е ауэдэхэм щхьэ тхауэ, е тхын хуейуэ ауэдэ зыгуэр псалъэмакъ щыӏэ? Апхуэдэ псалъэмакъ щыӏэкъым. Тхын хуейуэ щытми хуэбгъэхьэзырыфынущ. Апхуэдэ сабийхэм мыр тӏэкӏу нэхъ зызужьауэ къыпщыхъухэм хуэгъэзауэ щытынкӏэрэ хъунущ. Ауэ мыр дыдэри къэбгъэсэбэпуэ ӏэмал имыӏэу щыткъым а сэ жысӏа къомыр а сабийм къримыбжэкӏыну абдеж. А зыр къигъуэтмэ, плъыфэкӏэ зэрызэхуэмыдэр фӏы дыдэщ. Удэлажьэурэ къигъуэтынущ абы нэгъуэщӏикӏ. Удэлажьэурэ, махуэ бжыгъэкӏэ, мазэ бжыгъэкӏэ, илъэскӏэ. Илъэсищым къиубыд сабийр, и къэухьым къиубыдыр, илъэсиплӏым къиубыдыр зэхуэбгъадэмэ, зэхуэдэкъым, ауэ илъэсищым удэлажьэмэ, илъэсищ хъу сабийм удэлажьэмэ, абы и къэухьым нэхъыфӏу зиужьынкӏэрэ хъунущ даже илъэситхум, уеблэмэ илъэситхум итым нэхърэ. Ахуэдэу щыщыткӏэ, псори зэлъытар дэлажьэращ.
Жыджэру зэрыпэ ӏуэхум зэрыпэрытыфыр. Узэрыбгъэдэтыр, узэрыдэлажьэр. Адыгэбзэр Унагъуэрщ здегъэщӏэн хуейр, унагъуэрщ къыздежьэн хуейр. Унагъуэм адыгэбзэкӏэ щыпсалъэмэ, бзэр ищӏэнущ сабийм. Унагъуэм щымыпсалъэмэ, бзэр ищӏэнукъым сабийм. Дэ дыщогугъ, сабий садым кӏуэмэ ирагъэщӏэжын, школым кӏуэмэ ирагъэщӏэжын, ирагъэщӏэжынукъым. Тхьэмахуэм урокуищ яӏэкӏэ ирагъэщӏэжыфыну, ирагъэщӏэфынукъым. Мы тхылъыр уэ зэрыжыпӏащи, нэхъ пщэрылъ нэхъыщхьэ дыдэр Ад сабийм бзэр егъэщӏэныращ. Иджы бзэрхэри, бзэхэри дауи цӏыхум ӏурлъу щыткӏэ зыгуэркӏэ зэщхьщ бзэу хъуар, ауэ адыгэбзэри зыбзу щыткӏэ адрей бзэхэм зыгуэркӏэ ещхь хъунщ, ауэ адыгэбзэр икӏи къыщхьэщокӏ адрей бзэхэм. Иджы мы тхылъыр къыщыбгъэхьэзырым щыгъуэ методикэ куэд къэбгъэсэбэпауэ утопсэлъыхьыжыр. Иджы дэ дгъэсэнур мы тхылъымкӏэ адыгэ сабийуэ щыткӏэ Адыгэ сабийм щхьэкӏэ щхьэхуу адрей лъэпкъхэм ямыӏэу, адрей мыс методикэхэм емыщхьу зыгуэр хэгъэхьэн хуейуэ пӏэрэ Масирэт? Мыбы зы гуэр нэгъуэщӏ. Адыгэ, адыгэмэ гуэр щыун щхьэкӏэ мыст нэхъ лейуэ жысӏэурэ мыбы адыгэмэ щымыуауэраӏым. Нэхъ лейуэ модрей урысым ямыӏэу, мыст инджылызым ямыӏэу сыту зы гуэр къэгупсын хуейуэ пӏэрэ жызоӏэ методикэ? Къэгупсысауэ щытамэ фӏы дыдэт ар, ауэ сэ сызэрылэжьам, си Къуэрылъхухэм сызэрыдэлэжьа щӏыкӏэхэр къэзгъэсэбэпыжауэращ сэ къапщтэу щытмэ. Нтӏэ, сэ псалъэм папщӏэ ахуэдэ а лейр хэгъэкӏ жыхуиӏэр жьыуэ къезгъажьэри, апхуэдэу садэлажьэурэ, илъэсибл хъуауэ школым кӏуа нэужькӏэ, дауикӏ, абы ахуэдэ жесӏэхэр куэдкӏэ нэхъ гугъу хъурт. Сэ а щапхъэр къэсхьыжыну сыщӏыхуейм, Иджыпсту илъэсищым ебгъащӏэмрэ илъэсиблым ебгъащӏэмрэ зэрызэтемыхуэр къризгъэлъэгъуэну сыхуейуэращ. Ахуэдизкӏэ ар абы есати, кӏуэрыкӏуэм тету къигъуэтырт ар. Школым къыщӏэкӏыжа нэужь шэджагъуэм къесшэхыжын хуейуэ си пщэрылъти, гъуэгуанэм зэман куэд текӏуадэрт. Гъуэгуанэм ахуэдизрэ сабийр исыфтэкъым, машинэ дызэрысым тезашэти, сабийм и зэманыр згъэкӏуэн щхьэкӏэ ахуэдэ лэжьыгъэ гуэрхэр езгъэгъэзащӏэурэ дыкӏуэрт, дыкӏуэжырт. Арати, жесӏэхэр псынщӏэ ӏейуэ жэуап къызиту, къызиту, къызитурэ, Мыхэр тынш дыдэщ, нанэ, жиӏа нэхъ гугъуу къызэт.
Арати, нтӏэ, езым къызжиӏащ, мыхэр тынш дыдэщ, мыбы сигъэгупсысэркъым, жиӏащ нэхъ тыншу къызэт, нэхъ гугъуу къызэт, жиӏащ. Арати, Иджы сыт къыхэсхынур асыхьэту сигу къэкӏар мазэр щӏыр марс сэри жесӏащ мазэ щӏы марс ати ар щыжесӏэм щыгъуэ ари гугъукъым жиӏащ мазэращ хэгъэкӏын хуейр жиӏащ адрей тӏур планетэщ жиӏащ ар щыжиӏэм иджы нэхъ гугъу къызэт жиӏащ арати асыхьэту игу къэкӏрэ нэхъ гугъури ахуэдэу къызэщӏэбубыдэфрэ Арати, сигу къэкӏыжщ абыми. Иджы ар гъатхэщ. Абы и гугъу щытщӏри, школ япэ классыр къеух. Бжьыхьэм лэжьыгъэ гуэр Урысейм едгъэхьат, дгъэзащӏэри. Конкурс гуэрым хэтынуи Фобосрэ Демосрэ хэтт. Иджы ар жызоӏэ, Марс, Фобос, Демос. Лейр хэгъэкӏ зори. Йогупсысри йогупсыс, псалъитӏыр ищӏу къыхуэщӏэжкъым. Марсыр планетэщ, жи, модрей тӏур сщӏэркъым, жи зэи зэхэсхакъым. Къэщӏэж, зэхэпхащ, къэщӏэж, гупсысэ. ӏэджэрэ дыпэтащ абы, остановка зытӏущкӏэ дрикӏуэфащ абы, абы егупсысурэ, си гугъу къимыщӏурэ. Арати, икӏэм-икӏэжым дызэрыс машинэм ди гупэмкӏэ ис цӏыхубзитӏ къызоплъ. Кхъэ, Алыхьым щхьэкӏэ мыбы и жэуапыр къыджеӏэ, жаӏэ. Дынодаӏуэри, жиӏащ, дэ и тӏум къытхуэмыщӏу дыщыс, жиӏащ, дикӏыжыну, адрей къэувыӏэпӏэм дикӏыжынущи, догузавэ Алыхьым щхьэкӏэ къыджеӏэ, жаӏащ. Ар щыжаӏэм, игу къызогъэкӏыж а лэжьыгъэр зэрытщӏар. Иджы ар хамэбзэщ ахэр. Хамэбзэм къа, къарыкӏыр ужас, страх, ужас, а псалъитӏым, Фобос, Демос. Арат ар игу къызэрызгъэкӏыжу, игу къэкӏыжащ Фобосымрэ Демосымрэ Марсым и спутникыу зэрыщытыр. Арати, Марсыр лейщ, модрей тӏуращ зэщхьыр жери. Арати, сыдыхьэшхащ ар щыжиӏэм. Цӏыхубзитӏыр къызэплъри, пэж! жаӏати, пэж жысӏащ. Яфӏэгъэщӏэгъуэну икӏыжащ нтӏэ. Ар сыт хуэдэ ӏэмалри къэбгъэсэбэпыфын хуейщ, къэбгъэсэбэпурэ ебгъэсэн хуейщ сабийр. Мыбы дауикӏ адыгэ гупсысэкӏэ, адыгэ акъыл къыхэпшэну тынш дыдэ хъунущ а таурыхъ цӏыкӏухэм, таурыхъкъым иджы, усэ цӏыкӏухэм, псынщӏэрыпсалъэхэм. уеджэурэ зэбгъащӏэурэ, сабийм и гъусэу. Мыбы жызмыӏар сфӏэгъэщӏэгъуэну блэзгъэкӏащ ар. Къэнар. Персонажитӏ хэтщ мыбы, зэдэлъхузэшыпхъуу.
Сэлимрэ Самирэрэ. Самиррэ Сэлимэрэ. Щӏалэ цӏыкӏу, щӏалэ цӏыкӏуитӏу къедгъэжьат ар. Ауэ икӏэм-икӏэжым щӏалэ цӏыкӏурэ зы хъыджэбз цӏыкӏурэ щӏыи нэхъыфӏщ щыжаӏэм щыгъуэ, щӏалэ цӏыкӏурэ хъыджэбз цӏыкӏурэ тщӏыжащ. Иджы сыт абы я къалэну яӏэр? Дэ зыдогъащӏэ, уэри зэгъащӏэ. Дэ и ныкъуэр длащ, къэнэжар уэ лэ. Дэ мыр зэдгъэщӏакӏэщ, уэ пхузэгъэщӏэну пӏэрэ? жаӏэурэ, дэ мыпхуэдиз къэдгъуэтащ, лей, уэ къыпхуэгъуэтыну пӏэрэ? Уэ иджыри къэбгъуэтыфыну? жаӏэурэ къеупщӏ хуэдурэ, къеупщӏ хуэдурэ гъэхьэзыращи, е фыдэӏэпыкъу зэдэлъхузэшыпхъум, Мыхэ къагъуэтакъым псорикӏ фыдэӏэпыкъу, мис апхуэдэхэм сабийр нэхъ трегъэгушхуэ. А тегушхуэныгъэм нэхъ къаруи къыхелъхьэ сабийм. Апхуэдэу щыщыткӏэ нэхъ гъэзэщӏэгъуафӏи хъунущ, нэхъ еджэгъуафӏи хъунущ сабийм уридэлэжьэну. Мыр къапщту псори зэуэ пщӏын хуейуэракъым. Сабийр къыздеп. Нобэ мыбдеж щӏы, е сыхьэт дэкӏым мыр щӏы. Мыр псори зы махуэ махуитӏым зэхитхыхьу ежьэжынуракъым. Мыр, дауэ зэрыжыпӏэнур ар, тегъэщӏауэ узэрыдэлэжьэнщ. ӏэпэдэгъэлэл умыщӏуэ, лэжьыгъэ къэскӏэ тегъэщӏауэ узэрыдэлэжьэнщ. Бжыгъэхэр ирегъащӏэ зым щыщӏэдзауэ пщӏым нэс. Нтӏэ, зым щыщӏэдзауэ пщӏым нэс. Итӏанэ абыхэми хэтщ Я ӏэпэ цӏыкӏухэм зезыгъэужь лэжьыгъэ гуэрхэр къатхъыхьын хуейуэ, къатхъыхьын хуейуэ, е сурэтхэр ялэжын, езым къызэрезэгъкӏэ ялэжын хуейуэ, итӏанэ мыбы и кӏэ дыдэм де къыщытхьащ, ну, вагъуэзэшиблым адыгэхэм абы зэреджэр.
Сабийхэр къэмылъху щӏыкӏэ интернетым ихьэн щӏадзэ ютубым йохьэ. Иджы ар щӏыжысӏэращи, ютубым щихьэ сытхэм де егъэлеяуэ щхъуэкӏэплъыкӏэу, нэм фӏэнэу куэд ялъагъу сурэт теплъэ куэд. Мы тхылъ ноби мис ди тхылъхэр, адыгэбзэкӏэ, адыгэбзэ зэребгъэщӏэн тхылъхэр Ахэр къакӏэрыхумэ, ахэм, ахэм тӏэкӏу ефэгъуэкӏыу щытмэ, мыр зрамыпэсынри хэлъщ модэ лэжьыгъэхэр. Аращи, мис апхуэдэ лъэныкъуэкӏэ тхылъхэр егъэфӏэкӏуэным теухуауэ сыт хуэдэ гупсысэхэр уиӏэ, Мусирэт? Сыт тщӏэн хуейхэр, сыт щӏапхъэхэр? Япэрауэ къыжыӏапхъэщ иджыпсту щыӏэ сабийхэр. Минитӏрэ плӏы гъэм щыщӏэдзауэ къалъхуа сабийхэм мы щӏэблэм зэреджэр поколение Z-щ. Сыт абы я къыщхьэщыкӏыныгъэр абы ипэкӏэ щыӏахэм? X, Y, Indigo жыӏэурэ щыӏащ щӏэблэ. А щӏэблэхэм сыткӏэ къащхьэщыкӏрэ иджыпстрей щӏэблэр? Интернет жыпӏэри сигу къэбгъэкӏыжащ мы щӏэблэр иджыпсту къежьа технологиехэм псоми нэхъ хуэӏэзэу хъунущ. Математикэм епха щӏэныгъэхэр нэхъыфӏу ящӏэнущ. Итӏанэ электроникэм пыщӏа сыт хуэдэ ӏэщӏагъэри нэхъ псынщӏэу зэрагъэгъуэтыфынущ. Ар щӏэныгъэлӏхэм къызэрахутамкӏэ, телефоным хьэ нэхъ псынщӏэу къаубыдрэ сабийхэм, хьэ планшетрами, компьютеррами, адэшхуэ-анэшхуэхэм ахэр къаубыдкъым ахуэдэу псынщӏэу. Ахэм зыхалъхуа лъэхъэнэм, лӏэщӏыгъуэм яжь къыщӏихуауэращ. Апхуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр иджыпсту къыхыхьащи, а сабийхэм уазэрыдэлэжьэнри нэгъуэщӏ щӏыкӏэщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, сабийм мыбдеж щыщӏэдзауэ мыбы нэс еджэ жыпӏэкӏэ пхуемыджэнкӏэрэ хъунущ. Дэтхэнэ сабийми иджы дэ хуэдэу ахэр къызэребгъэгъуэтынур Мыхуэдэ упщӏэм и жэуапыр фыкъэвгъуэти фыкъысхуеджэт, ар тӏмащӏэщ. Ахуэдуращ зэребгъэсэнур, еджэфу. Куэд ӏей епткӏэ пхуеджэнукъым. Итӏанэ тхылъхэр зыгъэщӏэрэщӏэн художник диӏэн хуейщ. Сурэтыщӏым сабийм и гупсысэкӏэри, сабийм и щытыкӏэри, и дуней еплъыкӏэри ищӏэн хуейщ. Езым и дуней еплъыкӏэкӏэ сурэт ищӏ хъунукъым. Сабийм и психологиер фӏыуэ ищӏэн хуейщ. Ахэр зэреплъ нэмкӏэ сурэтыр ищӏын хуейщ. А сурэтыр сурэтым дихьэхын щхьэкӏэ, тхылъым дихьэхын щхьэкӏэ. Мы тхылъыр нобэ къыдэплъахэм ягу дыхьауэ, мыр къэтщэхуарэт, зыӏэрыдгъэхьарэт жаӏэу ауэду егупсысауэ дыщогугъри, Мы тхылъыр щащэмрэ щагъуэтыну пӏалъэмрэ къыджепӏамэ арат, тиражри ину си гугъэкъым мыбы. Хьэуэ, щитху хъууэращ и тиражыр, куэд хъукъым. Тхылъыр э, из- Эльбрус э, тхылъ тедзапӏэм игъэхьэзыращ, ауэ къыздыдэкӏар Москващ. Типографие къыздыдэкӏар Москващ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэ ди а типографиехэм э, фэ и лъэныкъуэкӏэ э, икъукӏэ ныкъусаныгъэшхуэ яӏэщ. Плъыфэ еттахэм хуэдэ зыри ящӏкъым, мыбы етта плъыфэ дыдэм хуэдэу къыдэкӏахэщ. Дэ плъыжь етту плъыжьыр тхьэмбылыфу къыщыкӏуэж щыӏэщ, плъыжьыр гъуэтӏафэ хъуауэ къыщыкӏуэж щыӏэщ, щӏыху еттамэ, нэгъуэщӏ фэ хъуауэ къыщыкӏуэж щыӏэщ. Ди жагъуэ хъуауэ мыбдейтыр текстым мыр мыӏэрысэ гъуэжьщ, мыӏэрысэ гъуэжьхэм Я инагъыр сыт хуэдэ, сщӏу псалъэм папщӏэ, э итыр удзыфафэ хъуауэ, мыгъуэжьыжуэ. Апхуэдэу щымытын щхьэкӏэ издательствэ, ари Русланщ зи фӏыщӏэр, Москва ирагъашэри типографие къыздыдэкӏар аращ, здагъуэтынур адмирал Головком и цӏэр зезыхьэ уэрамым, Эльбрус тхылъ тедзапӏэм и тыкуэн И бгъумкӏэ укъекӏуэкӏмэ, иӏэ тыкуэн цӏыкӏуращ, ар складщ, ауэ абы щыбгъуэтынущ, къыщыпщэхуфынущ, езыхэр пуд дыдэщ, абы щӏэлъ дэтхэнэ тхылъри пудщ, дэ къыдэдгъэкӏ дэтхэнэ тхылъри пудщ, ахэр къащтэжрэми, тӏукӏэ-щыкӏэ нэхъыбэу нэгъуэщӏыпӏэхэм щащэж. Бэзэрым урихьэлӏэнкӏэрэ хъунущ сом щитӏ-щитӏрэ щэныкъуэрэ и уасэхэу. Абы нэхърэ куэдкӏэ нэхъ пудщ ар зыщӏэлъым къэзыщэхуну зыхуейхэр абы къекӏуалӏэ хъунущ. Щитхур куэдкъым, Масирэт. Аращи, еплъахэм, зигу ирихьахэм нэхъ псынщӏэу зыӏэрагъэхьэм нэхъыфӏщ. Мы тхылъыр щӏэвгъэхьэзырар, уэдизу фыщӏелӏэлӏар ди щӏэблэр гъэсэнымкӏэ, ди щӏэблэм адыгэбзэ ящӏэнымкӏэ, ди щӏэблэм зигъэужьынымкӏэ, ярэби, зыгуэркӏэ щхьэпэн тхуэхъуфыну жыфӏэри мы тхылъыр вгъэхьэзырауэ аращи, Щӏэвгъэхьэзыра ӏуэхум щхьэпэн хуэхъуну Тхьэм жиӏэ, Масирэт. Тхьэм жиӏэ.
Фэри фи ӏэщӏагъэм, издательствэм псоми Тхьэм зригъэужь. Джыри дыщогугъыр, лъэпкъыр зыхуэныкъуэр, нобэ лъэпкъыр пэж дыдэу дызыхуейр нобэ мис модэ лэжьыгъэщ. Псомэ нэхъапэр ди щӏэблэращи, ди щӏэблэр гъэсэнымкӏэ лажьэу хъуами, Тхьэразэ къыфхуэхъу жыдоӏэ. Упсэу.
Къыдэплъауэ хъуари Тхьэм фигъэпсэу узыншэу фыщытхэ.